igbo ndị ọma m ji eme ọnụ abịakwa m ka m si abịa ọzọ afa m bụ nwaada Chizzy na nke taa abịara m ka mụ na ụmụada ibe m wee kwue ụmụada igbo ya bụrụ na ala owere anyị asị ụmụ mgbọtọ hmm? ụmụara dị sam ndị ọma unu a ka m ji bịa maka na n'Igbo a na-asị a na-esi n'ụnọ malụ mma pụba ama okwu a m na-eche ikwu kịta aka m iji olu ndị iti ya bụ olu bekee wee kwuo ya mana asị m ka m were onu Igbo ka m gwagodi ndị nke m tupu m gwaba ndị ama ụmụ nwanyị ụmụ agbọghọbịa Igbo ka m tinyekwuo ndị nọ na di maka ụfọdụ n'ime unu nọ na di sokwe anyị nwere ike ijisi ike jisi nne ike bie ndụ a na-eṅomi eṅomi ka ụmụnne anyị na-eso anyị n'azụ nwee n'ike ịkpakọta onwe ha ọnụ hmm? i nee anya kịta ụmụaka na-erube afọ iri abụọ ha na-esekwudo ihe esise ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị hmm? ụmụ nwanyị igbo nọzi n'ime ihe a na-ese ese ha secha ha nọrọ otu a i jee na mba Ghana ụmụaka obere na-erube afọ iri na asatọ nọ n'ụzọ na-agba akwụna hmm? ọ maka o mebi na ezinụlọ gị maka o mebi na ezinụlọ gị apụtarọ na ọ dị eme onye ọbụla anọlụ ị jụgo onwe gị kedu ihe mere kedu ihe na-akwaba ụmụaka a n'oke ọchịchọ ha ji wee na-achọgasị ihe ndị a nwaada igbo ga-eji wepụta onwe ya na ihe ya ga na-agba bụ akwụna ị makwa ihe bụ mmadụ ịbụ nwaanyị igbo mmadụ ịbụ ada igbo ịghọzie ife a na-ele ele n'ụzọ nwoke pụta o kwee gị ọnụ onye pụta o kwee gị ọnụ a na-emetọsị ndị ya-edobe ana igbo n'elu n'ọbịaniru hmm? ihe na-ewute m bụ na ụmụ nwanyị igbo bụkwa ndị na-akwado ya bụ ile arụ mmadụ ụmụ nwaanyị igbo ụmụada igbo ị chọcha afịa ị ya-azụ n'ụwa ọ bụlụ afịa ịdị na-aga n'ime obodo ene ụmụaka na-enechabe waec ma ndị nke ka nọ secondary school ị kpọlụ fa ka fa jee ghana na ha na-eje ilelụ gị afịa na hotel gị afịa na-ele abụrụzi afịa akwụna ifele ọ na-emekwado anyị bụ ụmụ nwaanyị igbo a na-ekwu ekwu ndị nke nọzi n'efere mba ụwa bụ ndị nke welu mmiri wee kujue n'ukwu ha sị na fa melụ bbl ebe ị na-ahọ mmiri ị na-akwọ mmiri unu a na-enekwado onwe unu anya na arụ ndị ahụ unu na-akwụnyesị hmm? ya dịka mba ji unu na-eke wee tinye n'ukwu unu na-agagharị na-ejegharị unu na-amara echi ọya ọ ya-ebu wee pụta n'arụ unu amarọ unu kwụnye n'ala unu akwụnye n'ike unu a na-ahụgharị ebe niile ya nwaanyị igbo bịazie n'efere mba ụwa ifele adazi eme ya ọ na-apịtọrị onwe ya ihe ha afụ ndị ya-abịa sị m ọ gbasara m ọ gbasara m ọ gbasara m tichapụ ya mana m fụ eziokwu m na-ekwu ya m fụ eziokwu m na-ekwu ya medebenụ ifele na-emezi m ee eh? ndị tọrọ anyị na anyị na onwe anyị gbagotego n'arọ bụrụ otu a ka anyị si wee too agbọghọbịa maka ọ bụrụ na otu a ka anyị si too agbọghọbịa ama nka ji na-ebugote ụmụ nwaanyị igbo n'ụzọ dị aṅaa mgbe anyị na-eto nke anyị ife anyị na-azọ bụ ịgụ akwụkwọ ime ife nrụba ama n'akwụkwọ a ya-eji mara negodunu nwaada Chimamanda ọ kwụnyere ike ọ ala ka ọ kwụnye mana o weelụ ụbụlụ isi chukwu nyere ya wee na-eme ihe e ji wee na-ama igbo ama taa e nwere ọtụtụ ụmụada igbo na-emegasị ihe nrịba ama ama ama n'ụwa niile ọ n'ikwunye ike ka ha ji wee mee ka ọ n'ikwunye nke obi ka ha ji wee mee mba ọ n'ịṅụ ọgwụ ike ka ha ji wee bụrụ mmadụ mba ọ mmadụ ịkpakọta onwe ya ọnụ chịkọta onwe ya ọnụ gbaa mbọ wee bụrụ mmadụ ọ na idina na-agba akwụna ka ha ji bụrụ ihe ha bụ mba unu afụlụ ya ego wee ju afọ na-akwanyezi ụmụ nwanyị anyị ụmụaka na-amarọ ihe ụwa na-akọ hmm? ịgbaba akwụna gbaluo ya afọ iri anọ o doo gị anya i bido fụwa otu ụwa dị ịfụba na ihe niile ahụ ọ dị gị ka enwere ihe dị ya na enwekwa ife dị ya nụ na-enwekwa ife dị ya nụ hmm? nne ịgbajuo mmiri n'ukwu gị afọ iri isii o doo gị anya na ọ kwa ego ị kara iji wee gbaa ana wee baa uru ka i ji je wufue ịchọbakwa ego maka ị ka ga-achọta ego ị ga-eji je gbapụ dị mmiri n'arụ ya ọ na-ewute nwaada Genevieve Nnaji Rita Dominic ụmụada Igbo ndị ama ama n'ihe nkili enwe nke ị fụ gbanye ihe n'arụ ife fa ji bụ ọgụgụ isi fa wee mee ife maka nwaanyị igbo ọbụla nwere ọgụgụ isi pụrụ iche ọ gwụchago ma ọ gụwa ṅụrụ true to God sị ị bakwa uru n'ụwa ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị igbo na-agba mbọ ụzọ ya-emepelụ gị biko nụ dododo ụmụnne m anyị ada ese okwu ka anyị nebanụ anya n'ihe ndị a na enwerọ ebe o du anyị eje ife m na-agwakebe ụmụaka anyị bụ n'onwe gị n'afọ ise ife anyị na-ezuzu n'efere mba ụwa taa ị ya-akụnwu aka n'obi sị eye ife a ọ maka m otu m si wee mee ya ọ bụrụ ya na ị ma akụnwu aka n'obi nataba o na enwerọ ụzọ dị ya biko nụ ka onye ọbụla n'ime anyị na-adụ ụmụ nwanne ya ndị obere ọdụ kamakwa ka ndị a nọ n'ime ime obodo na-adụnụ ha ọdụ na-akpọnụ ha na-agwanụ ha na enwerọ ebe akwụna na-edu mmadụ eje maka ụmụ nwanne anyị ndị a nọ n'ime ime obodo ọ na-afịara ịpụta ịghọta ife a na-akọ n'efere mba ụwa bụ ndị ha na-amaba aka je akpọlụ jebe Ghana jebe obodo afrịka dị iche iche jebe obodo arab dị iche iche fa na-agba akwụna ị nwere ego ị gụrụ akwụkwọ kedu otu o si dị gị na mmadụ ga-abịa bịa kpọrọ gị kwụọrụ gị ụgwọ i jebe nne ebe ahụ ị gaa na-abịa ị ma enwe echiche ma na e nwere ihe ọzọ nọ na ya bikonụ ụmụ nwanne m ka onye ọbụla n'ime anyị tinye ọnụ n'okwu a ndị nne saanụnụ anya unu saanụ anya ndị nne anyị unu na-awụzi anyị n'anị kedu otu ị ga-esi bụrụ onye nne n'ehihie dadadadara bịa kpọrọ nwa gị ị marọ ihe nwa gị na-eje ịlụ ị rapụ ya o jebe echi si ya e, na ọnụ di e, ọdị adị abịa ka ihe na-eme ma ọ gịwa dunyere ya sị ya je gbabalụ gị akwụna ọ na-ewetara gị ego ị na-agọlụ ya ọfọ ya ka ọ na-agbata ya na-eje n'iru chukwu oke abịama zọba anyị o ọ kwanụ ka ọ ra m n'ọnụ ụmụ nwanne m ka anyị tinye ihe a uchu tinye anya n'ime ya unu daalụnụ rinne daalụnụ ọ nwada chizi chukwu gozie anyị niile